I want to tell you from the Bible that God is not against us, God is for us. ndikufuna ndikuwuzeni inu kuchokera mu baibulo kuti mulungutu sakutsutsana nafe mulungu ali kumbali yathu We are glad of everyone that helps in this current crisis. ifetu ndife okondwa kwambiri ndi wina aliyense amene akuthandizatu makamaka mu chipwirikiti chimenechi But without the help of God, everything else is hopeless. Komatu popandatu chithandizo cha Mulungu, china chilichonse chimene chingathandi- chingaoneke ngati chithandizo ndi chopanda chiyembekezo china chilichonse. In the Bible, in Luke chapter 4, God tells us Mu Baibulotu, ku buku la Luka chapter chapter 4, Mulungu akutiuza ife kuti that Jesus has come to help us in our hour of deepest need. Yesu Khristu anabwera kudzatithandiza ifetu mu chosowekera chathu chachikulu kwambiri. Can you read those verses, Harold, please? ndipo inetu ndifuna ndiwerenge mavesi amenewa luka chapter cha 4 ndime yake ya 18 ndipo pali mawu awa mzimu wa ambuye uli pa ine chifukwa chache iye anandidzodza ine ndiuze anthu omasuka osauka uthenga wabwino anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyenso kutulutsa ndi ufulu ophwanyika. These verses in the Bible tell us that the Lord Jesus is God. Mavesi amenewatu mu Baibulo akutiuza kuti Ambuye Yesu Khristu ndi Mulungu. And he has come to help and to save us. Ndipo iyetu wabweratu kudzatithandiza komanso kudzatipulumutsa. In our brokenness and helplessness and in our sin. Komansotu muku mukulephera kwathu komanso mukuphwanyika kwathutu komanso m'machimo athu No one can help, only the Lord Jesus. palibe wina aliyense amene akhoza kuthandiza ndi ambuye yesu khristu yekha basi This virus is not God's judgment. Achi- ah, nthendatu imene kapena muliri umenewutu si chiweruziro cha mulungu Even though God has the right to judge us,

Jesus has come to open blind eyes. ndipotu yesu khristu wabweratu kudzatsegulatu maso amene ndi otsekeka Jesus has come to save precious souls. yesu khristu wabwera kudzapulumutsatu miyoyotu imene ndi ya mtengo wapatali We know this because he was willing to die on the cross for us. ife tikudziwatu zimenezi chifukwa iyetu anadzipereka yekha ndi kufuna konse kuti afe pa mtanda kutifera ife Jesus shows us the great love of God. Yesu Khristutu amationetseratu ife chikondi chachikulu cha Mulungu. The greatest love possible. Ichitu nde ndi chikondi chachikulutu kuposa chikondi china chilichonse. On the cross he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. Ndiyetu pa mtandatu iyetu anakhomedwa chifukwa cha machimo athu komanso tu anatunduzidwatu chifukwa cha zolakwa zathu. In this day of crisis, think of the love of Jesus for you. Ndiye pa tsiku linotu la mikwingwirima, inutu ganiziranitu za chikondi cha pa Khristu chimene chili pa moyo wanu. Think of Jesus' tender heart towards us as guilty sinners. Taonanitu Yesu Khristu akutembenuzatu mtima waketu kubwera kwa ifetu ngati anthu ochimwa. Think of the power of Jesus over death. Tangoganizani mphamvu ya Yesu Khristu pa imfa. Because he is alive today. Chifukwa-tu Iyetu ndi wamoyo mu tsiku la lero. Think today of your need to turn in repentance to Christ. Inutu taganizanitu mu tsiku la lerotu chosowa chanutu kutembenukansotu ndi kulapatu kwa Yesu Khristu. Things are bad today with many living in fear. Inu mukudziwatu kuti zinthutu zi- zafika poyipa kwambiri ndi anthu ambiri akukhalatu moyo wamantha kwambiri. But turn now to the living Lord Jesus. Komatu inu tembenukiranitu kwa, a, Ambuye Yesu Khristu Amene ndi wachikondi. Jesus in love can fill your heart with hope in the Gospel. Yesu Khristu mu chikondi chaketu akhonza kudzadzitsa mtima wanutu ndi chikondi komanso chikondi chimenecho cha mu uthenga wabwino. Jesus can heal your broken heart with his peace. Yesu Khristu akhonza kuchiritsatu mtima wanutu ndi mtendere wake. Jesus can free you from being a prisoner to sin by his power. Yesu Khristu akhonzatu kukumasulani inutu kuchokatu wa m'ndende wa uchimo chifukwa cha mphamvu yake. Jesus can open your eyes with faith to his wonderful salvation. Yesu Khristutu akhonzatu kukutsegulanitu maso anutu ndi chipulumutsotu ah, mnd- ah, chikhulupiriro. And Jesus can bind up the painful wounds of your life. Ndi Yesu Khristutu akhonzatu kumangatu mabalatu owawa kwambiritu amene muliri umene wabweretsa. The message to the people in Malawi is this. Ndiyetu uthengatu kwa eh, anthu aku Malawi ndi uwu. Today is the day to seek the loving Lord Jesus Christ. Lero ndi tsikutu limene ife tikuyenera kufufuza chikonditu cha Ambuye Yesu Khristu. And to receive his eternal salvation at the cross. Ndi kulandiratu chipulumutso chaketu chamuyayatu chimene anachipereka pa mtanda. May God bless you at this time. Ambuye akudalitseni tu pa nthawi imeneyi chifukwa cha kumvetsera kwanu. Amen.